igbo ndị ọma m ji eme ọnụ abịakwa m ọzọ n'ụbọchị taa ejikwa m ụkpa ekele were bịa nke onye chiri ya zerekwa Mm, n'ụbọchị gara aga anyị kụziri maka abịdị igbo mkpụrụ abịdị igbo ị mụtakwara ihe ngwanụ anyị abịakwa n'ụbọchị taa ka anyị bido ebe anyị kwụsịrị maka na a bịa n'abịdị igbo ihe so ya hiri nne ọ bụghị naanị ịgụ ya ma ọ bụ ide ya kama o nwere ihe ndị ọzọ sokwanyere ya ya bụ n'ụbọchị taa ka anyị nee anya na bọọdụ ojii anyị ya bụ ụgbọ odee anyị ka anyị hụ ihe ndị ọzọ sokwara ya ngwakwa sonye m E kere mkpụrụ abịdịị Igbo ụzọ atọ. E kere mkpụrụ abịdịị Igbo ụzọ atọ. Nke mbụ bụ ụda ume. Ụda ume. Ụda ume ihe ndị bekee kpọrọ ya bụ vowel. Vowel ya bụ ụda ume n'ọnụ bekee bụ vowel. Nke abụọ bụ ụda mkpị. ụda mkpị nke ndị oyibo kpọrọ double consonant double consonant nke atọ bụ mgbochi ume mgbochi ume ndị oyibo kpọkwara ya consonant consonant na-ahụla ya ihe dị n'igbo hiri nne mana anyị amachaghị ya mana aga m akụziri gị one m nwere ike ihe m chọrọ ka anyị mata n'ụbọchị taata bụ maka ụda ume maka ụda ume kedu ihe bụ ụda ume o nwere mkpụrụ okwu one ma one pụtara ya bụ ụda ume o nwere mkpụrụ okwu ole ma ole pụtara ụda ume ha bụga ndị a a e i ị o ọ u nakwa ụ ha bụ ọzọ a e i ị o ọ u nakwa ụ ọ bụ ndị a bụ mkpụrụ ụda ume maka na a bịa na bekee e nwekwara ihe bụkwa vowel vowel dị mkpụrụ okwu ise na bekee nke bekee bụ a e i o u a e i o u ya bụ vowel n'ọnụ bekee mana n'ọnụ igbo ụda ume pụtara a e i ị o ọ u nakwa ụ unu ahụla ya asụsụ igbo na-atọ ụtọ n'ọsụsụ ọ ga-amasị m ka ị na-esonye m anyị ga-akụzi naanị ụda ume rụtụkwazi aka obere na ụda mkpị ka anyị rụtụtụ aka obere na ụda mkpị kedu ihe bụ ụda mkpị ya bụ double consonant ụda mkpị bụ mkpụrụ okwu ndị ahụ gbara mkpị Ụda mkpị bụ mkpụrụ okwu ndị ahụ gbara mkpị. Ngwa lee anya ka ị hụ ndị bụ ụda mkpị. Ya bụ ndị a. Chị, gbị, ghị, gwị, kpị, kwị.

shị unu ahụla ya ọ bụ ndị a pụtara ụda mkpị ngwa ka anyị gụọnụ ụda mkpị ọnụ otu abụọ atọ anọ ise isii asaa asatọ iteghete unu ahụla ya ụda mkpị dị iteghete mana ụda ume dị asatọ ụda mkpị dị ole iteghete mana ụda ume dị asatọ igbo ị na-asọkwa m ụsọ ọ bụrụ na ihe m na-eme na-amasị gị na-esonye m a sị na anaghị amacha ihe n'isi awọ ihe ndị ị mụtaghị ụnyaahụ ị ga-amụta ya taa ị ga-amụtakwazi ya echi ma ọ bụrụ na ị na-esonye m tụsara m ozi ndị a sorokwazi m na Facebook peji m ọ ga-abụ ihe magburu onwe ya cheta aha mụ ka bụkwa amaka nne for Christ ngwanụ ka ọ dị oge ọzọ